Bi ye jumadon ye fevriye kalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamakɔ News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na kunnafonidila min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ye ko Yusufu Sisoko ale ye kunnafonidisɛbɛn ɲɛmɔgɔ ye kunnafonidisɛbɛn min ni a bɛ wele ko alternance Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ awa ale minɛna a minɛna ko a ye mun kɛ a yirala k'a fɔ a ka awa kunnafoni dɔw bɛ yen nɔ a ye min bila sen kan o kɔnɔna na a ye e, jamana ɲɛmɔgɔ dɔ e, dɔgɔya min ni o ye jamana wɛrɛ jamana ɲɛmaa ye wa a yirala fana k'a fɔ ko a ka e, kunnafoni in bi e, dankari kɛ jamana yɛrɛ la ka kɛɲɛ ni o bɛɛ lajɛlen ye u ye a yira fana k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ye nkalon da awa jamana wɛrɛ jamana ɲɛmaw la ka dɔgɔyama ta k'u sɛgɛrɛ ani ka dankari kɛ hali an yɛrɛw ka jamana taabolo la a yirala k'a fɔ a ni kaso ka kan a ka kiriw o bilalen bɛ ka marisi kalo tile kɔnɔntɔn natɔ la halisa an bɛ to ni mali kunnafoniyaw ye An balimakɛ e sifinaka min tun ye a yɛrɛ faga ni ka a yɛrɛ fili Bamakɔ premier pont na ni a si san o bɛ t'i jɔ san mugan ani kɔnɔntɔn na, a yirala k'a fɔ a na kɛ ale e fure yera kunungo après midi la. An bɛ duwawu don kɛ ka ɲɛsin a ni alisilamɛ suw bɛɛ lajɛlen ma Ala ka hinɛ a la ka a dayɔrɔ sumaya. alamisadon fevriye kalo tile duuru san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ eh, laada la san o san min ye guvɛrɛnɛma maw ye olu bɛ taa eh, foli bila jamana eh, ɲɛmɔgɔ la ɲinan ta in yɛrɛ eh, kɛra faama eh, dagayɔrɔ la soba min ni a jirala k'a fɔ ko o ye eh, guvɛrɛnɛma maw bɛɛ lajɛlen kunbɛn ani jamanakuntigi u sigira ka eh, sankura foli kɛ O de senfɛ eh, min ye furancɛrɔ fanga eh, ɲɛmɔgɔ ye General d'armée Asimi eh, Goita a y'a jira k'a fɔ ko san 2026 ani san 2027 o de bɛna taga kɛ san ye san min ni kalanko ani seko ni dɔnko o bɛ don ba la o san kɔnɔna na. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Masina ale mara la dugu min bɛ yen nɔ n'u k'a ma ko Kolongotomo awa kolongotomo nin bɛ mali cɛmancɛya bolo de fɛ a na kɛ min ye banbaanciw ye olu de filɛ nin ye ka waati di lekɔli karamɔgɔw ma k'a ɲɛfɔ u ɲɛna ko kabini an b'an tuma na u ka awa min ye kalanw bɛɛ lajɛlen jɔ ni yɔrɔ kofɔlenw na n'o ye kalansow kɔnɔna ye ɔ nin na kɛ bagabagali wale ye min bɔra banbaanciw yɔrɔ ka ɲɛsin ni lekɔli karamɔgɔ ninnu ma kolongotomo masina ale mara kɔnɔna na kununko alamisadon n'o bɛnna fevriye kalo tile duuru ma san ba fila ani mugan ni e, wɔɔrɔ ayiwa sira min bɛ bamakɔ ni kulukoro cɛ siraba don n'a bɛ e, bamakɔ yɛrɛ e, dugu kɔnɔna cɛci a jirala k'a fɔ siraba in a baaraw daminɛna kokura cakɛda min bɛ yen ni o ye groupement d'entreprise en charge des travaux n'u ko a ma ko bakuruba la COVEC Mali EGK awa ko a y'a ka baaraw daminɛ ani cakɛda minnu b'a a kɛrɛfɛ n'olu bɛ baara in kɔlɔsi ɔ ko baara in kɔni bɛ sen na i n'a fɔ a laɲinina cogoya min na. Nin wagati in na an bɛ taa jamana kɔkannaw la. Kunnafoni sɔrɔlen dɔw y'a jira k'a fɔ ko min ye Niger ko a y'a jira k'a fɔ ko u ka jamana ɲɛmɔgɔ ɔ k'u ye wulikajɔ dɔ kɛ u ka sariyatigiw u ye wulikajɔ dɔ kɛ cɛkɛda min n'a tɔgɔ ye ko orano ka sababuya kɛ ko k'a bi k'u ka sigidaw tiɲɛ ɔ ko sariyaw tigilamaw wulilen bɛ nin cɛkɛda in nɔfɛ n'o ye orano ye ka sababuya kɛ k'u ka sigida tiɲɛni ko a senba de yera a la nin wagati in na nin jamana in kɔnɔna na Congo jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Denis Sassou Nguesso ye a y'a jira alamisadon k'a fɔ k'a bɛ fɛ k'i kanbɔ eh, jamana kuntigiya nɔfɛ min bolodalen bɛ ka bila marisi kalo in la san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ayiwa min ye eh, bɔlɔlɔ eh, sanfɛla la kunnafoni in sɔrɔla yen nɔ de ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw la aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn donna nataw la